ndị be anyị ekenekwa m unu ndee ka unu mere onye unu na-anụ ọnụ ya taa nwa bụ ada na-ata mkpụrụ aghara onye chineke na-emere ihe ọma abụ m nwada chineke jikwara ngwa ọrụ o nwere ihe m gụtara taa nwa na bbc news bbc news mere investigation chọpụta na lecturers na UNILAG and also University dị na Ghana na ihe ha na-arụ bụ njide ụmụaka mee ha abuse sexually ka ha wee nwee ike nye ha marks pasụọ ha exam ha na-ede ị ma ihe na-ewute m bụ na mụ na onwe m bụ ada na-ata mkpụrụ aghara enwewe ya bụ experience mana ihe mere chineke zọrọ m chineke zọrọ m chineke zọrọ m ebe ọ dị ukwuu maka na lecturer asa anyị anyị bụ ụkwara nta ụwa biko lecturer anyị nwa m ohu n'oye ọ bịakwa ọ chịfụ m n'ime na klaasị ọ chịfụ m ọ bịakwa na-enye m nsogbu m jedị n'ime Ogbete je ahịa je gote ring gba n'aka m o jikwa m ashị ihe m shị ya na m adịwe engage na e nwewe bịa tọgbọ ọjị Ọ bịakwa ọ chịfụ m o bitekwa klaasị ọ chịfụ m ọ shị m fụwe ezi mgbe ndị mmadụ bịakwa ụmụ oyi mụ na ndị klaasị anyị ana-ajụ m njekere ihe mere nwoke na nwoke na bi mere na owere tetlet ebe ime mana ha ma na nwoke ọmụ na-emekwa advances ọ bịakwa o nye m hotel room gheye o nwere ebe a na-eke adidas m n'ụwa a na be anyị ọ bịakwa o nye m shị m bịa hụ ya room gịnị agịnị Iwe ha ọ shị m bịa hụ ya egwu ana-atụ m ọkwa ma ọ na-akpịrị m ya na-akpịrị m ya ka nwoke mana o nweghị onye nwere idea ihe na-eme na be anyị bụ a na-emekwa ya abuse ọ bụ nwoke na-emekwa advances gị bụ nwaanyị ama enwe ike meghe ọnụ kwuo okwu sị na o nwekwara onye na-atụ gị mvọ maka na ị sịkwa na a tụrụ gị mvọ ihe a ga-ajụ gị bụ ịka mere ka jewe na ihe nje akwa i yi jewe na ọ bụrụ bụ ihe seduce ya na ọ bụrụ bụ ihe rafụtara ya ma na-ata iwe mee ya mmadụ na iwe na ha na-ama ụma na ha na-eji ndị lecturers na na-eji aka ha eji ụzọ ihe ha chọrọ anchi mekwere ya arụ ọ bụrụ na ị nwere boyfriend nọkwa na the same class ị ma anụ na boyfriend gho m ka a na-ada ọ ga-adakpọ subject ya niile ịghọtawo o dekekwa exam ha ewere nchike chikechike ihe niile ụdị ịghọtawo mana ihe na-ewute m bụ na ndị be anyị maara na ihe dị mba na na ihe dị mba na na-eme anyị gbakwa anyị akwa ya agba nkịchị ịghọtawo

maka na amaara m na ọ na-eme amaara m na ọ na-eme a lot of ụmụaka anyị ahụ yere aka ndị lecturer ọ bụkwa na ihe ihe na anaghị ada mbe mbe ihe lecturer bụwaghị baby ewere pin dụfuo ekwo ekwo bọọlụ ọma jie n'ọnụ iji

ndị ndị agachi ya na-ezizigharị agwa ofe lecturer agaji agaji ekwe nka okpokchibus mba akan ị na-ele onye nke wuru na tv bbc ụmụ ha na na-ejiri nwata atinye camera n'isi tinye n'akwa ya ọ na-asị ya na ọ ga-adị obedient na ọ bụkwa na o ruweghị isi na ọ ga-agwa mama ya na ọ dịghị eruwere ya isi igwuo ndị ekwensu ihe ha na-arụ bụ ime ụmụaka abuse na destroy ụmụaka ọ sị ya na ọ bụkwa na onye ya ụnara na ọ ga-akwata ya na ọ ga-ada na ọ ma-enwe ike graduate nwaka nwatakịrị ewere egwu ọkachaghị egwu ka ede na-eji nwata ewere egwu were jie ya pagharị ụka na-eme kparị mana ihe na-ewute m bụ na ndị nne anyị na ndị nna anyị adịghị sensitive enough ịma mgbe nwatakịrị dị nọ under abuse Ị bịa ka ị fụ nwata. She jewot. Jewe n'ahịa. She jeri ime market. Jeri obet. She je jewot gari ki ge go itere ya. Ma nwata ewere isi na mfufu n'ọnọdụ enweghị ishi bịa jiri ahịa. Mgbe o jirikwa ahịa ohu ohu onye chi ndere n'ụzọ mee ihe ha shi emekwe nwatakịrị. o ruwe ka ndị be anyị ndị nne anyị na ndị nna anyị ga-adị very very very sensitive ịghọtawo ọ bụ ebe m ji eme encourage asị ndị mmadụ i nwekwere nwata i nwekwere ụmụaka build relationship gị na ha tupu ya akpa nkata eri ihe ọ dị very important mkpa o nwekwara ihe mere nwatakịrị enwee ike shi mummy mama na o nwekwara ihe mere ya na o nwekwara ihe uncle na-emere ya ga-like makwara ndị nne na nna ga-anọ n'ụlọ ndị uncle si eshi outside bịa mee ụmụ ha abuse

ọ na-akwa ụkwụ ọ shị ya kpọwa ya baby nene agaji nwoke a na-akpọ baby hmm? ọ na-erute ọ na-erute ihe o ji erute m bụ na awụ m woman enwewo m experience ya ana achọghị m ka o mee nwata be m ọ bụ ya bụ ihe m ji adụ very close to ụmụaka m o nwekwara mgbe ha na-eke isi ha o nwekwara onye kpara ya aka in certain places m labelcha ha parts of their body shị ha na ebewa bụ secret place ebewa bụ secret place o nwekwara ka mmadụ ji kpa ya aka na ebe bụ secret ya shawa mkpu

nwoke ghachi egbe ihe ọkụ bịa sisiri ya ọnụ onye sisiri ya ọnụ ọnụ shi ka ikwe ekwụ ndị be anyị nne na nna anyị anyị kwesịrị ịdị careful ụwa na wee mebi ke o mebi mowo before mana nke mmebi ihu ahụ erehiwo to the point na onye na-eme enwedụ conscience ọ chọdụ ịma ihe ọ na-eme ha nụ kpamkpam ha tụọ nwata ime ashị ya ngwa ya ga-ewofu nwata ana ebe ọ na-ewofu pịam ọ nwụọ ihe m maara bụ na ihe a egetigo out of hand ana onye e mekwere expose onye ọma gbara gọfụ goe ka chinekwe ve na eji ya dị ọkwa na evule mana i mekwe ihe na ozuzo eji ya kpojiri evule ya ọma ayadawo ndị be anyị ka biko oke mụrụnụ akọ mụrụnụ akọ mụrụnụ akọ n'ihe na-eme na be anyị ana ebe ọ ka njọ bụ na enweghị regulative authorities ga-eji ndị lecturers nụwa mee ihe ha chụa ha n'ọrụ maka na ha na-emebi ụmụaka ha na-edestroy lives adụ ekwukwa sọ lecturers ọ dụ ma n'ụlọ ụka ọ dụ ma na friend ebe niile ebe ị ga-ekwere ma clubs ebe ị ga-ekwere ọ dụ all the children are being abused on a daily basis mana ihe dị na-ata mkpụrụ aghara na-ekwuta nwa bụ na ndị nne ndị nna anyị kpachakwara anya nwata pịafuwekwa ezi jụọ ya ebe ọ na-eje trust nwata shị ya ya gwa e nwekwara ihe mere ya ka ọ na-afụ jụọ ya ebe ọ na-eje make sure na i nwere understanding o jewekwa ụka jụọ ya shị ya nke ebe ọ na-eje ya na onye nọ make sure na gịnwa so je ya bụ ụka ịkpọ ụkpọ nwatakịrị umuvu shị ya jewe ha ya ya jewe maka na ihe ga-eme ọ dụkwa ndụ kọọ ya bụ akụkọ kene chineke ghọtawo ihe ihe na-eme na ọ dị imirimious mana ihe m maara bụ na ọ bụ chineke bụ ihe ga-emere anyị ebere chineke bụ ihe ga-azọpụta ụmụaka anyị n'aka ekwensu dịka n'ụwa nọ maka na ọ dị too much ndị be anyị deemekwenụ onye unu na-anụ olu ya tanụwa bụ nwa ada na-ata mkpụrụ aṅara check uncle ọma check aunty check lecturer check boyfriend ọma gbakwa